Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu a bisimila an ka nin plato saniman kan ani a balimamuso bɛ ɲɔgɔn bolo n'o ye umu sise ye sani an ka don an bɛna an baara kɛ ani atisi dɔ de b'an bolo atisi dogoni t'ale ye tuguni buwake kɔnɔ maa yɛrɛ bɛna bɔ a bɛn'a tɔgɔ n'a jamu fɔ an ɲɛnɛ a sigiyɔrɔ bɛnnin yɔrɔ ma a b'o fɔ an ɲɛnɛ wa a bɔra mɔgɔ ni mɔgɔ min na a bɛ n'o fana fɔ an ɲɛnɛ

mais zigiri bɛ da a bɛ zigiri de da. awɔ tɛ zigirila mun de k'a diya i ye zigirila fana a nana bolo jumɛn de kan i ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ. ok ala k'an bɛɛ sababu ma zigiri da fɛn min ye zigiri da diya ne ye zigiri bɛ boli ala ko hukumu kɔnɔ a ni diinɛ tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ artisiw ka ca mɛ n'i y'a caman jate minɛ a tɛ diinɛ imazi di zikirida dun bɛ diinɛ imazi di i bɛ se k'a kɛ a t'i ka diinɛ ko foyi tiɲɛ o de ye zikirida diya ne ye ni ala ni kira ka jɛ fɛn min ye n don zikirida la o ye an karamɔgɔ sababu ye sɛk sherif usman madani hayidara o de ye an wele

n ye gɛlɛya minnu y'a kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ o tɛ gɛlɛya ye sabu ni mɔgɔ bɛ fɛn min fɛ ni fɛn min ka d'i ye i mana ko o ko ye o kɔnɔna na o o bɛ kun i la sabu i bɛ fɛn min kan i y'a kanu laɲini dɔ b'i la f'i ka se yɔrɔ dɔ la donc i bɛ gɛlɛya minnu ye o la i t'o jate donc ne bɛ se k'a fɔ n ma gɛlɛya ye sabu laɲini dɔ bɛ n na de zikiri da la. mɛ zigirila nin kɔfɛ ni fɔli tɛ baara zigirila tɛ don min na i bɛ baara jumɛn de kɛ tuguni bon zigirila nin kɔfɛ ni fɔli tɛ yen n bɛ baara caman kɛ inshallah n bɛ baara caman kɛ pilasi dɔ bɛ n bolo kɔmɛsi ya kɔmɛsi kan quoi inshallah ne yɛrɛ souvent tɛ moto bɛ n bolo n bɛ moto bori souvent ko c'est à dire zikirida filɛ nin ye a man kan ka zikiridalaw bolo bɔ foyi foyi la ko n bɛ zikiri da ko n tɛ fɛn kɛ parce que zikiri ye tan de ye aritisiya yɛrɛ ye tan dɔ de ye an k'o mɛn an ka regeman dɔ da n'o ye alifa blɔndi ye ko dɔnkilida in tɛ ko labanta ye donc mɔgɔ o mɔgɔ bɛɛ tɛ dɔnkilida la i ka kan ka to dɔnkilida la ka ko dɔ rezɛrive i yɛrɛ ye dɔnku o de y'a to tɛ zikiri kɔfɛ n bɛ baara dɔ wɛrɛ kɛ tɛ min tɛ zikirida ye o tɛmɛn ka bɔ ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ fɛn jumɛn ka di i ye ala k'a bɛ sɔrɔ ala ka hɛrɛ k'an ɲɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ fɛn min ka di ne ye o ye bɛn ye ye bɛn tɛ bɛn ka di ne ni fɛn caman ye sabu ala kira y'a fɔ silamɛw ɲɛna don dɔ la tɛ nɛɛma ni kisi b'a ye ko silamɛw ye jɔ a ka fɛn f'u ye min baraji ka bon ni sun ni seli ni jaga ni hiji ye a tun bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ k'a bɛna ko dɔ wɛrɛ de fɔ a ko ko silamɛw ye bɛn k'o baraji ka bon ni u ka bato kɛnenw ye dɔnku bɛn de ka di ne ye foyi tɛ se ka kɛ tɛ ni bɛn tɛ hali an bɛ sitidiyo min kɔnɔ n'i y'a ye a baarakɛlaw baara bɛ se ka kɛ sabati bɛ kɛ tolon yɛrɛ bɛ kɛ foyi tɛ kɛ ni bɛn tɛ ala k'an bɛn kelen ma wagati komi an tun ka anɔnsi kɛ k'i bɛna s'an ya plato kan yan facebook na kɛ sɔn de olu de bɛ bɔ bɛ ɲininkali dɔw kɛ ko waati dɔ la tun k'a ye pibilikasɔnw la k'i ni karamɔgɔ dɔw tun taara turune dɔ kɛ a taara yɔrɔ caman na k'i bɛ se ka dɔ f'an ɲɛna o turune ko kan o alihamudulila ni karamɔgɔ caman ye turune caman kɛ mɛ min kɛra kɔsa in na sisan o kɛra layi amɛdi tijan sangare layi min ma dogo farafinna farajɛla bɛɛ bɛ layi sangare dɔn an bɔra ka taa janjɔw kɛ an ye janjɔw kɛ mɔnbiri kɔnɔ ka tila ka mɔnbiriw gare ka don kurun kɔnɔ ka janjɔw kɛ ba kan an ye lɛri kelen bori ji kan kurun kɔnɔ ni ala ni kira ka jɛn ye wa an taara janjɔw la ko caman kɛra an b'ala tanu k'a barikada ka bonya segin an karamɔgɔ layi sangare ma cɛ don cɛ dɔ ye so cɛ ye o tɛ kungo cɛ ye la ye so cɛ ye kungo cɛ don ko sangare bɔn tɛmɛn ka bɔ ye bi facebook kuma de dɛ mhm. ko ne ni karamɔgɔ yɛrɛ ka di mɛ mun relasɔn ɲɛnama yɛrɛ de b'e ni karamɔgɔ cɛ k'e ni karamɔgɔ ka di toro an b'ala tanu fɛn min y'a to ne ni karamɔgɔ ka di ne ma mɔgɔ bila karamɔgɔw sanfɛ tɛ dugukolo kan bonya fɛn fɛn bɛ ne bolo n b'a ɲɛsin olu de ma hali seli la ne bɛ bɔ ka foliw kɛ a ka ca la ne ya foli bɛɛ bɛ kɛ karamɔgɔ kunda de ne bolo olu de kɛla an ma sabu ɲuman ye ka sira ɲuman yira an na donc foyi tɛ ne bolo k'a d'o ma mais n seko ye tanuni min ye n b'a k'o la hali ne ye son fɔlɔ min bɔ o kɛra karamɔgɔ ka son ni ala ni kira ka jɛ ye a ye bila ne facebook kɔnɔ dɛ ko wagati dɔ tun kɛra e tun bɛ muso fɔliw kɛ e tun bɛ fogo sigi ka zikiri kɛ ka muso fɔliw kɛ mhm. komi wagati dɔ tun na se ka tɔgɔ lalɔ mhm. maintenant tuguni an ɲɛ b'a la i nana ni yɛlɛ dɔ ye tuguni i nana daminɛ cause jumɛn de tun kama i ka lalɔ o puis mun de kama tuguni i nana ni fɔsi tan ok alihamdulila an b'ala tanu ni yɔrɔnin diyara an ye kosɛbɛ ɔɔ an bɛ tɔn de la min ye ansaru ye ansaru kɔnɔ bonda bonda bondaw de bɛ yen wa a bɛ wajibiya ansaru tɔnden bɛɛ kan i ka i ɲɛmɔgɔw respecter ala k'a kɛ ɲɛmɔgɔ dɔ nana an kunna ale ye bɛnkan dɔ ta ale ka yecogo la bɛɛ n'i ka faamu don zikiri bɛ taala ɲa min kan a bɛ tɔgɔcɛn lasela an ma donc ale ko zikiridala minnu bɛ fɔli kɛ ko o bɛna jɛn olu kɔ ko min y'a dɔn o karin de ka bɔ fɔli kɛ ma tɛ musow cɛma ko olu bɛ na donc o kuma fɔni an ye réunion kɛ dɔw sɔnna dɔw ma sɔn ne yɛrɛ taara n da ka n miiri ka n réfléchir n'i y'a ye an bɛ zikirida la bi an karamɔgɔ sababu don ayidara ale ka tɔn siginin b'an bolo tɛ buwake yan ni tɔn ye bɛnkan dɔ ta hali n'a ma diya anw ninkun ye a ka kan ni diinɛ ko don an ka an ta bila ka tugu tɛ ɲɛmɔgɔw ta kɔ o le y'a to o don ne ma ban fɔli la ko haramu de dɛ sabu mɔgɔ kɛcogo o bɛ fɛn dɔ haramuya hali n'a ka ɲi i kɛcogo fana bɛ fɛn dɔ daga i ye k'a sɔrɔ sawaba de mais a kɛcogo b'a cɛn i bolo n'i ma se a kɛcogo la donc o de y'a to o don kama ne jɛna fɔli kɔ ka se ka n ka diinɛ baara ni tɛ zikirida ye ala fana nana kɛ o ɲamɔgɔ y'a wagati nana ban ɲamɔgɔ dɔ wɛrɛ nana ale ko k'ale ma baasiya la ko bɛɛ bɛ se ka a ka fɔli kɛ ko ka fɔlikɛlaw bɛɛ wele ka tɛ zikirila wele k'a kɛ ɲɔgɔn kan donc o de kama ne kɔsegila nin fɔli la bi inshallah ah, ok problème t'a la san'an na se facebook question sabanan ma i t'i kan fili an ye a cappella dɔ la ala k'an bɛn sawaba ma komi n y'a fɔ n ko dɔnnibagaw kanu bɛ n na n y'a fɔ cogoya min na donc n ye son premier min bɔ fana nin tun kɛla dɔnnibagaw foli ye an bɛna an kan fili n'o ye ni ala ni kira ka diya ye n'an m'an kɔrɔtɔ an bɛ sɔn ka tɛmɛ tɛ wagati kan dɛ

a ye dɔnnibaa fo ne ko ne b'o felisite. aa kan n'a togoya kama sinɔn ne yɛrɛ tun tɛ fɛ i la rɔ nka i bɔra yen tan de ne yɛrɛ ye baɲumancɛ kelen min n'ale ka cɛ sɔrɔ muso sɔrɔ don min na n'o ye sɛkɛ min ta. d'accord. o tɛmɛnen kɔ wayi bere an bɛ olu ka facebook question de kɔnɔna tuguni aa ale de nin ye dɛ ko mɔgɔ tɛ se ka kɛ ni kalanfa t'i la. A bɛ ten. Degeli ni ele k'a kalan ni ye mɔgɔ kɔni kɛra cogo o cogo e ka fɛn dɔn cogo o cogo Ɲa t'o la. kalanfa dɔ de bɛ k'i la Mhm. i y'a kalanfa ye jɔn ye Ok. Ala k'an bɛn sawaba ma. Amin. Ala ka hɛrɛw k'an ye. Ɔ, nin yɔrɔ in na an bɛ porofite eh, zikirilalaw la sabu ɲumandɔnbaliya de cayala bi dɔw mana wuli ta zikirila la u b'a fɔ karamɔgɔ tɛ n na karamɔgɔ tɛ n na tɛ mɔgɔ ma n kalan tan mɔgɔ ma n kalan tan kalanfa ko ninnu on dirait mɔgɔw b'a a tala ka kɛ kilasi la i k'a fɔ a karisa tɛ nin fɔ tan nin fɔ tan nin fɔ tan o dama tɛ i bɛ tugu mɔgɔ min kɔ ka taa fɔlikɛyɔrɔ la hali n'a t'i kalan i kalanfa lo sabu i bɛ tugu a kɔ min kɛ nin ye a b'a kɛ i bɛ dege jama na dɔw bɛ yen olu bɛ se dɔnkili la mais n'o ye jama ye dɔrɔn o tɛ se ka kuma tugun an ta kɛ i bɛ gan a kɔ nin ye i karamɔgɔ don parce que a b'i dege jama na kuma na o de ka gɛlɛn tɛ dɔnkilida la ka tɛmɛ donc ne tugula maa min kɔ zikirida la o kɛra n karamɔgɔ ye mɔw bonya tɛ bonya n'o yɔrɔ isu sanogo karamɔgɔ kɔnɛ anw ka ca nin yɔrɔ na n b'o bɛɛ fo yunusa zɛribo shaka banba o y'a sɔrɔ ten ne yɛrɛ ka dɔgɔ donc n kalanfa ye olugu de ye sanogo isu karamɔgɔ kɔnɛ n yɛrɛ ye son kelen bɔ o la

tɛmɛni kɔfɛ ka bɔ yen a ye bila n'an balimakɛ de ɲɔgɔn bolo n'ale ye soni ye komi a tun k'a fɔ cogo min na o ya mɛt dɔ de tun nana ale tun nana laluwa dɔw sigi o de kama fɔli tun na la dɔɔni an ko ka dɔn jɛn na ni ko dɔw nana sigi mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ o yɛrɛ ɲini olu eh, o mɛt tagali kɔfɛ an bɛna ɲininkali las'a ma n'a kɛra mɔgɔ minnu tun tagara n'o seginna ka na balimakɛ Okay, ala k'an bɛ sago ma. Aa oui oui an mɔgɔ mɔgɔ tun taara o kɔseginna ka na sisan an bɛɛ jɛna ka kɛ kelen ni baara min bɛ taa an bɛ jɛ k'a kɛ o nana inshallah. O tɛmɛni ka bɔ yen an tun bɛ fɛ k'a lɔ ni a kɛra i furunin den na mun bɛ yen. Oui an bɛ ala tanu alihamudulila oui oui.

est-ce que i ka album caman album dɔw b'i bolo i ka album bɔ wa ok pour le moment n bɛ album son labɛn na fɔ fɔ mais n kɔni ye tɛ morceau caman bɔ mais albumw tɛ voilà n bɛ album labɛn na n y'a son caman yɛrɛ dilan ka ban n'ala ni kira ka jɛ o tɛmɛni ka bɔ e delila ka concert dɔ organiser ou bien e delila ka tournée dɔw kɛ wa

mais ni an tun bu kɛ dɔrɔn tɛ ne bɛ fɔlɔ ka garaba de yɔrɔ ɲini o tɛmɛn ka bɔ couleur juma yɛrɛ de ka di ile ye couleur min ka di ne ye o ye couleur jaune ye a bɛ yɛrɛ ye o tɛmɛn ka bɔ an b'an baro de kɔnɔ a ye bɛ sa kan jumɛn b'i bolo ladilikan jumɛn b'i bolo ka di zikiridala dɔw ma e kɔnɔ mɔgɔ dɔ bɛ olu a bala yɛrɛ bɛɛ bɛnle de ma sisan mm. a dɔw tun bɛ misi wɛrɛ la dɔw ka misi ninnu bɛɛ bila ko zikiri mm. mun b'i bolo ka d'o ma ladilikan jumɛn b'i bolo ka fo ɲini kuwa folikan wa ko bɛ ladi i bɛ ladilikan di ba ok an bɛ fɔlɔ ka alabagaw ko an bɛ ala tanu ka ala barika da bɛɛ n'i ka ko ye ta tɛ zikiridalaw mɔgɔw bɛɛ ɲɛbɔ tɛ zikiridalaw fɛ de wa an fana ɲɛbɔnen an yɛrɛ fɛ an b'ala tanu ka ala barika da zikirida filɛ nin ye k'i to zikirida kɔnɔ i bɛ se ka baara caman kɛ baara caman yɛrɛ mais majorité baara man di zikiridalaw ye n m'a dɔn o b'o o yɛrɛ fisaya baaraw ma le wa walima mun ne ne yɛrɛ ma se k'a faamu dɔnkilida filɛ komi an ta tɛ mɛn n'a ka ɲa mɛnna san tan hali n'i kɛra sikisɛ tigi ye bi lon dɔ bɛ na na se n'ile ma kɔrɔ i y'a dawula dan bɛna a k'a la quoi a bɛna jigin kuma dɔ donc i bɛ dɔɔnin dɔɔnin minɛ na kuma min na i ka kan ka fɛn dɔ bɔ kɛrɛfɛ k'o kɛ siniɲasigi ye n'a fɔra ko ile bɛ fɔli kɛ bi i bɛ wari sɔrɔ sini fɔli ma kɛ dɔ bɛna bɔ wari la denbaya b'i bolo sinikɛnɛ tɛ fɔli ma kɛ dɔ bɛ bɔ a la ni fɔli ma tugu tugu tɛ ɲɔgɔn kɔ fɔli fila cɛ la i ka min sɔrɔ i b'o n'o bɛɛ dun mais ni i bolo bɛ ko dɔ wɛrɛ la a bɛ ɲɔgɔn dafa dafa i yɛrɛ b'a ye i bɛ pousser quoi i ka ko dɔw bɛ yen i b'a kɛ i yɛrɛ ye i tɛ taa mɔgɔ deli k'a fɔ ko aa tɛ n bɛna nin kɛ tan n bɛna nin kɛ tan a ye n dɛmɛ tan ni tan i bɛ se ka ko caman kɛ i yɛrɛ ye zikirida o zikiridalaw ka baara kɛ a nafa ka bon tɛ fo ka taa tɛmɛ k'a dan kan mais n'i y'a jateminɛ baara man d'an ye ne ye min fɔ an zikiridalaw ye n yɛrɛ b'a la n yɛrɛ b'a la an k'an jija an ka siniɲɛsigiw kɛ an kana an yɛrɛ fisaya baara ma an yɛrɛ to yɔrɔ fana b'a la an kana an yɛrɛ fisaya baara ma anw tɛ dɔwɛrɛ ye an ye zikiridalaw le ala kira ka jeli ala kira ye baarakɛdenya kɛ anw ye kira min ka jeli ye dɛ o kira ye baarakɛdenya kɛ muso dɔ kɔ donc an kana an yɛrɛ fisaya baara ma baara man dɔgɔ baara le ye baara ye donc o ladilikan ne bɛ n bolo k'a fɔ an yɛrɛ ye an bɛɛ lajɛlen ye o tɛmɛnin ka bɔ yen manager b'i bolo wa bon pour le moment n y'a fɔ ɲa min na anw yɛrɛ sun bɛ baara kan nin tile fila nin na sabu n da donna kuma min na sisan ka bɔ n'o ye anw ka fɔli bila an kɔni bɛ zikiri da mais an basi tun tɛ ta ye tugun donc ala k'a kɛ bɛnkan nana changer sisan a dabɔla man jugu fɔ a dabɔla tugun donc an kɔ seginna ka na fɔ fɔ manager ko ko o projet b'an bolo ka mɔgɔ ɲini k'a kɛ manager ye mais pour le moment même n bolo ɲɛsin tɛ mɔgɔ la ban mais a bɛ n ka projet la inchallah

i bɛ baara dɔ i la donc an bɛ baara sababu fɔ an bɛ mɛ kalo la tu anw nisɔn ka di ni an karamɔgɔ ka bange ye an b'a ɲini ala fɛ san caman bɛ ala bolo ala k'o di an karamɔgɔ ma don kelen bɛ an tɛ ɲina kɔ dɛ taa mɔ an karamɔgɔ ye ala ka saya ɲina an karamɔgɔ kɔ an an mɛn dɔw ka kanuɲɔgɔnw fo ka balimaw fo ka fanw bɛɛ lajɛlen fo ni ce kanu na mɔgɔ tɛ foyi ye i tɛ kɛ foyi ye i kanubagaw kɔ i bɛ bonya bonya na i kelen tɛ se ka foyi de kɛ n'i y'a ye k'i bɛ pan ka cun kanubagaw de b'i la donc an b'u fo k'u barikada kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'an kanubaga fo isuf sami ka foli lase karamɔgɔ kɔnɛ isu sanogo n'an ko k'an b'u bɛɛ citer citer lɛri bɛ taa k'an to kanumɔgɔw ka ca donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni badenya ni silamɛya ni kelenya foli ye ala ka hɛrɛ kɛ an ni aw ye ko karamɔgɔ ni ce an n'an balimakɛ de tun bɛ ɲɔgɔn bolo n'o ye soni ye ale ya welekan tun b'an fɛ bi a nana a tɔgɔyaw bɛ ɲina a ye bilisa a m'a ya sponsorw fo k'a ya partenairew fo a ye biri a kana ɲinan k'a yɛrɛ abonner k'a partager a y'a partager dɛ a y'a partager caman caman n'ala sɔnna a bɛna soni ye diɲɛ fan tan ni fila bɛɛ la ciao